Sa stiúideo liom anois ná Pádraig Mac Brádaigh ó TCDSU, Aontas na Mac Léinn i gColáiste na Tríonóide. Cén chaoi a bhfuil tú a Phádraig? Go maith, conas atá tú féin? Tá mé an-mhaith. An bhféadfá tú féin a chur in aithne dóibh siúd atá ag éisteacht le Raidió na Life 106.4 FM? Bhuel, Dia daoibh ar fad, is mise Pádraig Mac Brádaigh. Tá mé nuathofa mar Oifigeach na Gaeilge in Aontas Mac Léinn Choláiste na Tríonóide, ról atá díreach tar éis a chruthú mar ról lánaimseartha san Aontas. Agus sea, bhí mé i m'Oifigeach Gaeilge páirtaimseartha i mbliana san Aontas agus sea. Tá mé sa cheathrú bliain sa choláiste ag déanamh staidéar ar an nGaeilge. Go hiontach, an-mhaith.
So, Is dócha, tá nuacht mór tar éis teacht amach faoi Choláiste na Tríonóide agus you know is rud sách conspóideach atá ann faoi láthair. You know tá campa tar éis a bheith curtha suas taobh amuigh den Arts Building i gColáiste na Tríonóide. An bhféadfadh tú a rá linn faoi cén fáth go bhfuil an campa sin ar siúl? A leithéid de sheachtain a bhí ann ar ndóigh. Ach tá an campa seo, atá os comhair Bhloc na nEalaíon, ann mar gheall ar an bpolasaí, nó easpa pholasaí, b'fhéidir, ba cheart dom a rá, atá ag an gColáiste i leith na Palaistíne. Tá a leithéid de champa le feiceáil ar a lán campas eile sna Stáit Aontaithe, mar shampla. Ní bheidh, ní dóigh liom, sa, go mbeidh an campa seo i gColáiste na Tríonóide leath chomh foréigneach nó leath chomh dona is atá sna cinn i Meiriceá. Dáiríre, like, tá, ón méid atá feicthe agamsa, tá cuma cineál dainséarach ar na cinn sin, mar sin tá súil le Dia agam nach dtarlóidh aon rud mar sin ar champas Choláiste na Tríonóide. Ach is dóigh gurb é an fáth a bhfuil sé ann ná nach bhfuil an coláiste, nach bhfuil Coláiste na Tríonóide ag feidhmiú mar is ceart i leith na Palaistíne, agus tá riarachán na hollscoile go hiomlán mícheart ó thaobh an easpa atá ráite acu go dtí seo. Tá an Coláiste díreach tar éis ráiteas a chur amach cúpla lá ó shin agus, ach ní leor é i ndáiríre. Ní raibh faic, ní raibh faic tábhachtach sa, a raibh, a raibh brí leis sa ráiteas sin agus in Aontas na Mac Léinn tá súil agam go bhfeicfimid athrú air sin sna, sna seachtainí le teacht. Cinnte, tá sé go hiontach go bhfuil na mic léinn chomh gníomhach faoi láthair. Is cuimhin liomsa nuair a bhí mise i gColáiste na Tríonóide go raibh Take Back Trinity ar siúl agus ba feachtas an-mhaith a bhí ansin, cheap mé, agus bhí sé sin chun, ionas nach mbeadh na fees ag dul suas an oiread sin ag an am sin, 2018 nó mar sin a bhí ann. agus tá sé, tá, ach tá muid tar éis i bhfad níos mó sort direct action a fheiceáil ó Aontas na Mac Léinn i mbliana. You know, an, an sin an sort rud gur mhaith leat a fheiceáil go mbeadh an, an, Aontas na Mac Léinn ag déanamh níos mó ná sort, you know, an, you know, an comhairle gach mí, you know, ceapaimse go bhfuil sé go hiontach go bhfuil direct action ar siúl na laethanta seo. Tá sé go hiontach, Agus i mbliana, faoinár n-uachtarán álainn László Molnárfi, tá neart gníomhartha díreacha déanta againn mar Aontas agus chuireamar imshuí ar Leabhar Cheanannais cúpla uair i mbliana mar is dócha gurb é Leabhar Cheanannais an príomh, bhuel, ní an príomhbhealach ach tá sé ar na phríomh. ar na príomhbhealaí a thuilleann an Coláiste airgead agus nuair nach n-éisteann siad linn is dócha, go háirithe nuair nach n-éisteann siad linn maidir le rudaí atá iontach tábhachtach ar nós na tithíochta, ar nós na táillí atá thar a bheith ard cheana féin agus. Chomh maith leis sin, maidir leis an bPalaistín, tá an tAontas den tuairim go gcaithfimid tabhairt faoi bheart uaireanta chun a chur in iúl don Choláiste nach bhfuil a gcuid, nach bhfuil siad á n-iompar féin mar ba cheart ach. Sea, níl fhios agam cad a thiocfaidh as seo. Tá idirbheartaíocht ar siúl anois faoin idir an tAontas agus riarachán na hollscoile. Tá sé go maith an méid oibre a fheiceáil atá tar éis teacht as seo. Airím you know go bhfuil an you know mar a dúirt tú fhéin níos luaithe is seachtain thar a bheith graitheach a bhí ann agus tá an chuma ar an scéal go bhfuil rudaí a' tarlúint go han-tapa, like bhí mé tar éis nuacht a chloisteáil ón SU faoi you know rudaí anseo agus ansiúd faoi um bloc a chur ar an ar an Leabhar Cheanannais uh, agus rudaí mar sin ach tá rudaí tar éis kind of escalating mm. uh, le déanaí bhfuil bhfuil cúis faoi leith leis sin Well is dócha gurb é an, an fáth ná nach bhfuil an Coláiste ag éisteacht uh, agus yeah. deir siad go bhfuil ach níl. Agus tabharfaidh mé sampla like nach nach nach mbíonn siad ag éisteacht leis na mic léinn agus sin é nach bhfuair mise ríomhphost na- nach bhfuair mé cuireadh go dtí na cruinnithe idir Aontas na Mac Léinn agus idir a- agus riarachán na hollscoile cé go bhfuilim nuathofa mar oifigeach sabóideach nach raibh an nach raibh ardriarachán na hollscoile ar an eolas faoi sin fiú. Agus d'fhéadfaí a rá gur rud beag é sin agus gur like botún beag a bhí ann ach ceapaim go bhfuil sé cineál siombalach like nach nach bhfuil siad ag éisteacht linn i gcoitinne agus tá súil agam arís go dtiocfaidh athrú air sin. Yeah, cinnte.
You know chonaic mé duine eicínt ag déanamh tweet inniu ag rá, ok, Trinity is doing one thing right agus sin you know, céard atá ar siúl ag na mic léinn. Tá a lán ar siúl go han-tapa anois. An bhfuil feachtas fós ar siúl le haghaidh táillí, le haghaidh na máistreachtaí mar bhí bhí sórt mearbhall ormsa mar shíl mise go raibh go raibh an campa ar fad faoi faoin dá rud b'fhéidir nó you know, bhuel bhfuil sórt deighilt déanta don dá chás. Baineann, ceapaim féin, like, de réir go bhfios domsa ní bhaineann an campa ach amháin leis an bPalaistín. Cúpla lá ó shin rinneadh imshuí eile ar Leabhar Cheanannais a bhain leis na táillí máistreachta mar gheall gheall an Propast nuair a bhí sí ag seasamh le bheith ina Propast gheall sí nach dtiocfadh méadú ar na táillí máistreachta agus sin a tharla. So or nó sin sin atá siad ag iarraidh a dhéanamh ar aon nós. Yeah agus ceapaim gurbh é sin an tríú nó an ceathrú imshuí ar Leabhar Cheanannais i mbliana mar agus is dócha go bhfuil escalation ag teacht ar chúrsaí fosta mar tá an faoi, tá an coláiste dúdóite de na himshuíonna like ar ar Leabhar Cheanannais faoi seo. Níl fhios agam cad a tharlóidh maidir leis na táillí máistreachta go fóill ach sea is cinnte go bhfuil cúpla rud i gceist leis an idirbheartaíocht idir an tAontas agus an ollscoil, polasaí maidir le hinfheistíocht i gcomhlachtaí atá ar an ar an liosta dubh de chuid na Náisiún Aontaithe. maidir leis an bPalaistín ach chomh maith leis sin na táillí máistreachta agus na rátaí cíosa le bheith i do chónaí ar an gcampas so beidh le feiceáil. Yeah, a lán ar siúl. Fuair an SU le déanaí fíneáil de €214,000. Raibh sibh ag súil le rud mar sin nó an ionadh mór a bhí ann? Bhuel, tharla rud mar seo níos luaithe i mbliana gur. thriail an coláiste fíneáil a ghearradh ar an Aontas mar gheall ar an imshuí a rinneamar ar Leabhar Cheanannais. Níor oibrigh sé, agus ní dóigh liom, tá súil le Dia agam, nach n-oibreoidh an ceann seo ach oiread. Ach ceapaim i ndáiríre gur collective punishment atá ann, agus beag beann an aontaíonn tú leis na rudaí atá á ndéanamh ag an Aontas nó nach n-aontaíonn. íocann gach uile mhac léinn as Aontas na Mac Léinn. Yeah. Agus is pionós comhchoiteann atá ann ar na mic léinn ar fad fíneáil mar seo a ghearradh ar an Aontas atá ag cur seirbhísí ar fáil do na mic léinn uilig. agus go háirithe ós rud é go raibh feachtas ar siúl againn níos luaithe i mbliana chun níos mó acmhainní a chur ar fáil do sheirbhísí Gaeilge sa choláiste. Má ghearrtar an fíneáil seo ar an Aontas, táim neirbhíseach, is cúis imní atá ann maidir leis na seirbhísí Gaeilge sin mar is dócha go bhfuil a fhios againne i bpobal na Gaeilge gurb í an Ghaeilge an chéad rud ar an chopping block. Yeah, sin é, yeah. Agus mar dhuine atá nua-thofa, déarfainn go bhfuil, you know, seo an chéad uair atá an ról seo tar éis a bheith ann agus is tusa atá san áit sin. So déarfainn go bhfuil sé sin mar chúis

go toisc go bhfeictear cé chomh míchothrom is atá sé seo go bhfuil an coláiste ag gearradh. Is union busting atá ann. Bhuel, sin é, sin é, sin é. Ia, tá sé uafásach.
Ach ia, ba mhaith liom labhairt go tapa faoin bhfeachtas a bhí agat féin le bheith mar oifigeach Gaeilge lánaimseartha. Cén rud a spreag tú chun an ról seo a chruthú agus ansin tú féin a chur sa ról?
Táim iontach bródúil as an bhfeachtas a bhí ar siúl againn i mbliana, Yes Gaeilge TCD an t-ainm a bhí air. Bhí an bua againn sa reifreann so ar dtús is dócha go bhfuair mé an smaoineamh ón oifigeach lánaimseartha atá in Ollscoil na Gaillimhe. ón Oifigeach Gaeilge lán aimsire atá ansin agus chomh maith leis sin i ngach ollscoil sa Bhreatain Bheag mar a raibh mé anuraidh ar Erasmus tá Oifigeach Breatnaise lán aimsire i ngach aontas mac léinn ar fud na Breataine Bige. Mar Oifigeach Gaeilge páirt aimsire in Aontas na Mac Léinn i mbliana chonacthas dom, nach raibh mé in ann mo phost a dhéanamh mar mar is mar ba cheart toisc nach raibh mé lán aimsire. Bhí i bhfad Éireann an iomarca le déanamh agam agus ní féidir cineál mar like i- is- is coincheap uileghabhálach teanga. Baineann sé le gach uile rud ar an saol agus ciallaíonn sé sin nach féidir teanga a chur in aon bhosca amháin agus sin a bhí á dhéanamh ag an Aontas trí oifigeach páirtaimseartha amháin a bheith ann. Ní raibh na hoifigí, bhuel bhí tusa i d'oifigeach Gaeilge in Aontas na Mac Léinn. Bhí, yeah, 2018-19 agus bhí a lán ann a bhí, you know, bhí mé really ag iarraidh a chur i gcrích ach, you know, an obair a bhí mé fágtha leis ná aistriúchán a dhéanamh ar an nuachtlitir gach seachtain agus is, is, is, rud maith é sin agus bhí orm actually tacú leis sin mar ag an am bhí an duine a bhí i gceannas ar na meáin, an oifig shabóideach, the communications, bhí seisean ag triail a rá gur costas sa bhreis a bhí ann ar an aontas agus b'fhéidir nach raibh gá leis agus bhí go leor daoine ina choinne sin agus mise go mór so ní bhí sé sin mar discussion item agus ní dheachaigh sé aon áit níos faide ná sin. Yeah so tuigim dóibh like gur yeah. lán oibre atá i gceist. Cinnte nuair a rith an smaoineamh liom uh, an ról a dhéanamh ina ról lánaimseartha, ina ról sabóideach. Bhí orm dul trí roinnt coistí riaracháin san ollscoil chun reifreann a shocrú. So ar dtús rith mé rún i gComhairle Aontas na Mac Léinn chun go mbeadh cead agam labhairt leis na coistí seo chun reifreann a fháil. Ansin labhair mé leis an gcoiste caipitíochta san ollscoil. sin an coiste atá i gceannas ar na comhlachtaí caipitithe i gColáiste na Tríonóide agus sin iad Aontas na Mac Léinn, Aontas na Spórt, Foilseacháin na Tríonóide agus Lárchoiste na gCumann. Agus bhí orm cead a fháil ó gach comhlacht caipitithe chun an reifreann seo a rith. Bac a bhí ann, like, constaic a bhí, bhí ansin ar dtús toisc go raibh orm, agus go raibh ar fhoireann Aontas na Mac Léinn, níos mó idirbheartaíochta, níos mó idirbheartaíochta a dhéanamh leis na comhlachtaí caipitithe seo uilig ach ar deireadh tá mé an-sásta go raibh orainn sin a dhéanamh mar rinneadh rud níos mó de sa mhéid agus chuir sibh i gcrích é. Chuir, ach anois de bharr an bua a bhí againn sa reifreann, bhí an bua againn sa reifreann ar deireadh le 90% den vóta. Leis an mbua sin ciallaíonn sé sin go mbaileofar €80,000 in aghaidh na bliana ag tosú sa bhliain acadúil 25, 26. a rachaidh i leith nó a úsáidfear le haghaidh tionscadail Gaeilge i ngach comhlacht caipitithe. Tá mé ar mhuin na muice, tá mé ar bís faoi sin. Mar is ceart duit a bheith. Bhuel tá muid ag rith amach as am faoi láthair ach bhí sé an-shuimiúil ar fad a bheith ag labhairt leat faoi TCDSU, Aontas na Mac Léinn i gColáiste na Tríonóide. An bhfuil tú ag iarraidh do chuid meáin shóisialta a chur chun cinn anseo? Cinnte, go raibh maith agat. Bhuel Maidir le hAontas na Mac Léinn, is féidir mé a leanúint ag gaeilge ponc AMLCT, sin Aontas Mac Léinn Choláiste na Tríonóide, so gaeilge ponc AMLCT ar Instagram. Maidir liom féin go pearsanta, Pádraig Mac Brádaigh ar Instagram fosta.
Go hiontach, an-mhaith ar fad.